Ba mhaith liom fáilte a chur roimh Domhnall Mac Síthigh. Go raibh míle maith agat a Thomáis agus míle buíochas d'Imbolc chomh maith as cuireadh a thabhairt dom labhairt anseo. Ba mhaith liom scannán gearr a thaispeáint daoibh ar dtúis, cheithre neomataí, a dhein an scannánaí Dónal Ó Céilleachair. Ag iascach na mara sea a bhí sé le dúil. Gan chuimhneamh ar bhaol a chosáin ná ar chontúirt a cheirde. Ag iascach na mara bhí a chríste. Le meas agus díograis a mhuintir. Tá an fharraige go hiontach. Saol eile is ea bheith ar an bhfarraige. Tá diamhaireacht amuigh sa bhfarraige. Caithfidh tú umhlaíocht a bheith agat don bhfarraige. go háirithe i naomhóig.
Déarfadh daoine is dócha go bhfuilimid as ár meabhair, tabhairt faoina leithéid de thuras. Agus is dóigh liom caithfidh sé sin a bheith agat, mar dá mbeadh do chiall agus do mheabhair go huile is go hiomlán agat,

Tá an fharraige ar nós aigne an duine. Bíonn an fharraige chomh garbh, chomh gránna, chomh neamhfháilteach, chomh fealltach, chomh maraitheach do rud is a fhéadfadh bualadh leat. So, trí isteach an naomhóig agus tíocht suas sa Bhriotáin agus an bhFrainc agus an Spáinn, foghlaimíonn tú rudaí mar gheall ort féin ana thapaidh go mbeidh go dtógfadh sé do shaol ar fad duit.

Bhuel, sin é atá ar bun againn i láthair na huaire. Nílimid críochnaithe fós ach táimid dhá thrian den slí agus níl ach samhradh amháin eile againn, le cúnamh Dé, chun é seo a chríochnú. Anois, cuirim ceist orm féin, cad as a thagann sé seo? Cad as a thagann an fuinneamh, an tsláinte agus an sprid chuige seo? agus ceapaim féin go dtagann sé gur gné traidisiúnta is ea é, go bhfuil creideamh ag baint leis, gur oilithreacht é, go bhfuil dúshlán ann agus go dtugann sé sprioc don duine. Anois ó thaobh gné an traidisiúin de, saolaíodh mise i radharc Chnoc Bréanainn agus cnoc naofa is ea Cnoc Bréanainn. Agus ní mórán acu san atá in Éirinn. Tá Sliabh Liag i nDún na nGall agus tá Cruach Phádraig i gContae Mhaigh Eo agus tá Cnoc Bhréanainn. Agus bhí an cnoc sin, bhí sé naofa sara dtáinig an Chríostaíocht riamh go hÉirinn. Tá sé naofa leis na mílte bliain. Agus canathaobh gur roghnaíodh é? Bhuel, ceapaimse gur roghnaíodh é toisc go bhfuil sé gairid don bhfarraige agus go bhfuil radharc i bhfad ó bhaile air, go mórmhór nuair atá sneachta ar a bharra. Is féidir é a dh'fheiscint na céadta míle ó bhaile. Agus bhí bean ag eachtraí dom go raibh sí in airde ar Shléibhte na nGaibhlte i dTiobraid Árann roinnt bheag blianta ó shin. Lá speisialta ab ea é. Agus fuair sí radharc ar Chnoc Bhréanainn, fuair sí radharc ar Shléibhte Chill Mhantáin agus bhí radharc aici ar chósta agus ar an bhfarraige ar chósta Chorcaí. Bhí radharc aici ar leath na hÉireann. agus sa tslí sin go seasaíonn Cnoc Bhréanainn amach dúinn go léir agus dos na hoilithrigh a bhí ag teacht ó fuaid na hEorpa ar feadh na mílte bliain agus go gcuaigh ár muintir agus ár sinsir romhainn agus na seacht sinsear i bhfad siar uainn go gcuadar in airde ar an gcnoc céanna sin ar son na hoilithreachta, ar son an chreidimh. ar son na spioradáltachta, go rabhadar ag lorg, bhíodar ag lorg rud éicint, bhíodar ag lorg aithrí nó maithiúnachas nó leigheas ar aicíd éicint dóibh féin nó do dhuine éicint a bhaineas leothu. Agus tá míorúiltí ag baint le Cnoc Bhréanainn agus míorúiltí móra ag baint leis an oilithreacht san a dhéanamh ar Chnoc Bhréanainn mar bhí seanamháthair dom féin agus saolaíodh í agus ní raibh aon éisteacht aici. agus thug a máthair í ar oilithreacht go dtí Cnoc Bhréanainn agus chuadar suas go barr an chnoic ní raibh an leanbh óg, ní raibh sí ach sé bliana d'aois agus nuair a bhíodar ag teacht abhaile bhíodar ag siúl trasna na trá agus chuala an leanbh óg, chuala sí glór na farraige agus b'in é an chéad éisteacht agus b'in é an míorúilt agus na míorúiltí fós a bhaineann le Cnoc Bhréanainn. Agus tá carraig thuas ar bharra Chnoc Bhréanainn nó ar barra an turasa agus tugtar Carraig an Droma air. Agus má tá fadhbanna agat le do dhrom, téigh suas go barra Chnoc Bhréanainn agus cuir do dhrom i gcoinne na carraige sin agus tá an leigheas ann. Agus táim cinnte de san. Agus tá leigheas aigne agus leigheas sláinte agus leigheas ar gach aon saghas aicíd a bhaineann leis an duine, tá sé le fáil ar Chnoc Bhréanainn. Agus b'in é an traidisiún a bhí agamsa, b'in é an traidisiún a cuireadh isteach inár gcloigeann nuair a bhíomar an-óg agus an traidisiún a bhaineas le Naomh Bréanainn go gcuaigh sé ar oilithreachtaí móra fada farraige agus gur bhain sé amach Meiriceá Thuaidh agus tá sé sin go láidir sa tseanchas agus sa traidisiún agus b'fhéidir go bhféadfaí é sin a chruthú fós. Seans maith gur féidir, b'fhéidir. Agus tá sé fíoraithe ag na stairithe agus ag na seandálaithe gur bhain manaigh na hÉireann amach an Íoslainn i bhfad roimis na Lochlannaigh. Agus is le blianta beaga anuas atá sé seo tagtha chun fírinne. Anois, maidir leis an turas seo atáimid ag déanamh go dtugaimid a dtug an scannánaí Camino na Sáile air, Do thosnaíomar i mBleá Cliath anuiridh agus tá ceangal mór againne le Santiago de Compostela agus leis an Spáinn agus leis an Camino. Tá ceangal mór ag Éirinn leis an oilithreacht san agus do chuaigh daoine ann leis na céadta bliain. Do chuadar ón nDaingean ann, chuadar ón nGaillimh ann agus do chuadar ó Bhleá Cliath ann. Do sheoladar ann agus do leanaíodar Bealach na Bó Finne. Sin é an réiltín nó réiltíní sa spéir, agus tugtar réiltín Santiago air chomh maith, agus b'in é an tslí a ghabhadar, b'in é an treoir a bhí acu ná an réiltín sin a leanúint nuair a bhíodar ag seoladh na farraige, agus b'in sna blianta móra fada sar a dtáinig aon chompás ann, agus b'in é an marc a bhí acu sa spéir chun iad a threorú agus. Tá seanfhocal ann go bhfuil sé chomh fada ó bhaile agus atá an réiltín ón Spáinn, ach sin é an réiltín atá i gceist ná réiltín Santiago. Agus b'in é mar a chuadar ann, ach sa lá atá inniu ann téann siad ar eitleáin agus siúlaíonn siad an turas sin, an Camino sin, an oilithreacht breá mór fada sin agus a threoraíonn iad an slí go léir go dtí Santiago. Agus tá sliogiasc anso agam. Agus sin é an muirín. An muirín a tugtar air sin. Agus sa tigh a thóg seanathair dom, sa tigh céanna ina saolaíodh mé féin agus tógadh an tigh seo breis agus céad bliain ó shin. Agus tá na sliogáin seo, tá siad ceangailte, dlúite, isteach sa bhalla os cionn doiris an tí. agus go raibh sé seo sa cheann acu, go raibh tuiscint acu breis agus céad bliain ó shin, go raibh tuiscint acu mar gheall ar an Camino agus Santiago. Agus an ceann seo anseo, an taobh sin den sliogán, tugtar an Sciméir air sin, agus d'úsáidtí é sin chun an t-uachtar a bhaint den mbainne. Agus an ceann seo anseo, do chaitheadh na hoilithrigh é seo timpeall ar a muineál, agus tugtar an Chnuasóg air sin. agus nuair a thagaidís go dtí tobar uisce, fíoruisce, d'úsáididís é seo chun uisce a dh'ól as an dtobar. Agus ina theannta san, tá na línte seo ar fad ar an sliogán agus tá siad ag teacht go dtí pointe amháin agus sin é Santiago de Compostela. go bhfuil na cosáin seo, na cosáin oilithreachta seo ag teacht ó fuaid na hEorpa, agus ó dheisceart na Spáinne agus ón bPortaingéil agus ó Éirinn agus ó Londain agus ó tíortha eile nách iad agus go siúlaíonn daoine na mílte mílte slí. Anois an turas atá beartaithe againne nó atá tosnaithe againne táimid á dhéanamh i naomhóg. Mé féin agus Liam Holden, ealaíontóir, a dhein an naomhóg seo agus deirtear, An téarmaíocht ceart ná naomhóg a dhéanamh. Ní tógtar naomhóg riamh. Tógann tú tigh, tógann tú bád, tógann tú falla, ach deineann tú naomhóg. Agus bhí seanduine i dtigh tábhairne oíche amháin, agus cuimhneoidh mé go deo air, Agus b'é siúd Pádraig Ó Maoileoin, a bhí beagnach nócha bliain d'aois, údar agus garmhac do Thomás Ó Criomhthain, agus ghlaoigh sé i leataobh orm agus dúirt sé liom, chuala ag caint ar an raidió inniu tú, agus cheapas go rabhas i dtrioblóid, go raibh sé chun mé a cheartú, ach dúirt sé, bhí an ceart ar fad agat, dúirt sé, mar dúraís ag déanamh naomhóige. Agus dúirt sé sin é an téarmaíocht ceart. Agus ní thuigeas riamh é, cé go ndúrt é, ní thuigeas riamh é gurb é sin an téarmaíocht ceart. Agus sé leis, ag déanamh naomhóige, mar deintear an naomhóg óna thóin anuas. Bíonn sé casta síos suas agus tosnaíonn tú i mbun agus deineann tú óna bhun síos é, seachas tógann tú tigh óna bhun suas. Agus b'iad san na focail deireanach a dúirt sé liom mar cailleadh an oíche sin é. agus is breá liom an chuimhne sin a bheith im' cheann agam agus tá súil agam go bhfanfaidh an chuimhne sin i mo cheann go deo. Anois, cén saghas bád é an naomhóg? Naomhóg, bád seoil is ea í, bád rámhaíochta, bád innill, bád farantóireachta, bád iompair, bád lastais, bád cróchair agus bád iascaigh. agus b'fhéidir mórán nithe eile chomh maith. Bhaintí an-úsáid ar fad as. Nuair a bhíomair ag déanamh na naomhóige seo, is é an plean a bhí im cheann féin agam agus a bhí rite im cheann i gcónaí ná gur naomhóigín í seo a bheadh ag déanamh trusanna farraige nó oilithreachtaí. agus sin é mar atá sí. Do thosnaíomar i mBleá Cliath mar bhí an traidisiún ann go bhfágadh báid Bleá Cliath agus go dtéidís i dtreo na Spáinne agus go dtéidís ar an oilithreacht seo agus sin é an fáth go bhfuil geata Naomh Shéamais againne i mBleá Cliath. Tá séipéal Naomh Shéamuis sa Daingean agus mar onóir a bheadh é sin do Naomh Shéamus i Santiago. Agus b'é an plean a bhí againn an chéad bhliain ná dul síos cósta thoir na hÉireann go dtí Ceann Charn i Loch Garman agus trasna Muir Éireann go dtí deisceart na Breataine Bige agus ó dheas as san arís go dtí an Choirn, timpeall Land's End agus trasna Muir nIocht go dtí an mBriotáin. Agus d'éirigh linn agus do bhí bád cuideachta in éineacht linn toisc go raibh réimsí móra farraige le cur dínn againn. Agus bíonn fuinneamh ag teastáil chuige seo, bíonn sláinte ag teastáil chuige agus. Bheadh sé chomh maith agat gan aon lagachar aigne a bheith ort. Bíonn misneach diamhair ag baint lena leithéid. Tá contúirtí móra ag baint leis. Tá sé ana-dhian ar an gcorp agus ar an aigne. Agus cosúil le Naomh Bréanainn, a chaitheadh mórán ama ar Chnoc Bréanainn ag paidreoireacht, ag siúl na gcnoc, ag machnamh agus ag lorg treoir ar Dhia na Glóire. Deinimidne an rud céanna. Deinimid mórán siúil ar na cnoic. Dein cuid againn mórán yoga. Duine eile mórán rothaíochta. Ach bíonn an corp réasúnta aclaí againn nuair a thosnaímid nó nuair a chuirimid chun farraige. Bíonn, bímid ag dul isteach i bhfarraigí aineolacha. ná fuil aon eolas in aon chor againn uirthi. Agus nuair a éirím ar maidin ar na trusanna seo, an chéad rud a deirim liom féin ná go bhfuilim sásta ag tabhairt fém lá agus go bhfuilim sásta glacadh le aon rud a chaithfidh an lá orainn mar níl fhios againn conas a bheidh againn leis an lá. Agus ar na trusanna, tarlaíonn míorúiltí chomh maith. Agus cosúil le Cnoc Bréanainn, go bhfuil míorúiltí ann. Ceann des na míorúiltí a chonac i mbliana ar chósta na Fraince, bhíomar ag fágaint an baile cuain seo, Pouliguen is dóigh liom an ainm a bhí air, agus bhí tuar na haimsire ná beadh aon phuth gaoithe ann. Ná beadh aon leoithne gaoithe in aon chor ann agus sa tslí sin go gcaithfimíst an lá a chaitheamh ag rámhaíocht. Agus dheineamair é rámhaíocht amach fé an bhfarraige. Bhí timpeall le, b'fhéidir, uair a chloig rámhaíochta déanta againn. Agus an chéad rud eile dh'éirigh leoithne gaoithe aníos as an bhfarraige agus anuas ón spéir. agus gan aon choinne againn leis seo ná gan aon súil againn leis, leoithne an-dheas gaoithe, sa slí is go rabhamair ábalta ar an seol a chrochadh in airde agus suí nó luí ar ár suaimhneas. Agus dúrt leis an na daoine a bhí in aonacht liom, Breandán Ó Beaglaoi agus Liam Holden agus Breandán Ó Muircheartaigh, dúrt leothu súd, tá duine éicint ag paidreoireacht dúinn. agus timpeall le deich nóimeataí ina dhiaidh sin do fuaireas téacs ón sagart paróiste i mBaile an Fheirtéaraigh ag guí gach aon bheannacht orainn ar ár dturas agus ar ár oilithreacht go dtí Santiago agus an lá sin bhí an ghaoth chomh hoiriúnach ní fhéadfadh sí bheith aon phioc níos láidire mar ní bheimís ábalta ar seoladh agus do sheol sí sinn ó dheas. ar feadh 30 míle farraige. An lá ab fhearr seoltóireachta a bhí againn anuiridh, go dtí oileán mara go dtugann siad Île de Ré air, agus sin ceann des na ceann des na na míorúiltí a chonaiceamarna i mbliana. agus tarlaíonn siad seo ar oilithreachtaí. Bhaineamar amach an sprioc a bhí beartaithe againn, agus b'é an sprioc sin ná San Pedro sa Spáinn. Tá sé díreach taobh theas de theorainn na Fraince, i dTír na mBascach, in aice le San Sebastian, agus cuireadh na mílte fáilte romhainn ansan, agus cuireadh gach aon saghas áis orainn agus ó thaobh bia agus deoch agus ó thaobh ceoil agus amhráin agus rince agus cuileachta agus gach aon saghas rud. Maidin Sathairn go rabhas ann chuas isteach go dtí an séipéal agus bhí an sagart díreach ag críochnú an Aifrinn agus chuas chun cainte leis agus dúirt sé liom go dtabharfadh sé go dtí séipéal ana-speisialta mé an mhaidin na dhiaidh go raibh sé ag rá Aifrinn ann. So shiúlamair an mhaidin na dhiaidh go dtí an séipéal so Bhí sé i gceantar an-bhocht ar fad fén gcathair agus séipéal an-bheag ab ea é, an-shimplí ar fad. Bhí sé cosúil le stábla. Bhí timpeall 30 duine istigh ann agus Thosnaigh an sagart agus chuir sé mé in aithne don bpobal a bhí ann agus ansan ghlaoigh sé orm suas go dtí an altóir chun píosa cainte a dhéanamh leis an bpobal céanna agus bhí sé siúd ag aistriú go dtí Bascais. Bhí -sa ag caint as Béarla agus dúrt leo go raibh ceangal mór agam féin agus ag an ceantar agamsa leis an cathair acu siúd San Pedro mar gur suncáladh bád ansan nó árthach de Armáid na Spáinne, Sancta Maria de la Rosa, sa bhliain 1588 gur suncáladh ansúd i mBealach an Bhlascaeid, agus thugas gach aon eolas dóibh a bhí ar eolas agam mar gheall ar an árthach san, agus dúrt leo an ceangal a bhí agam leotha ná gur tógadh an bád san i San Pedro, agus dúrt leo go rabhas ag siúl timpeall an bhaile ar feadh cúpla le cúpla lá agus go rabhas ag féachaint ar dhaoine, agus go bhféadfainn a shamhlú go b'iad a seacht sinsir rómpa a thóg an t-árthach san, an Sancta Maria de la Rosa. Agus bhíodar ana-shásta é sin a chlos, agus ansan lean an sagart ar aghaidh leis an Aifreann, agus nuair a tháini' sé go dtí Ár n-Athair, ghlaoigh sé suas arís orm agus d'iarr sé orm an Ár Ár n-Athair a rádh as Gaelainn, agus bhíos ana-shásta é sin a dhéanamh chomh maith. Anois chun. críochnú le mo chuid cainte. Tá dán anseo agam le John O'Donohue, an fear a scríobh Anam Ċara, agus scrígh sé an dán seo dá mháthair Josie agus chun misneach a thabhairt di. Agus muna miste libh, léifidh mé as Gaolainn nó as Béarla ar dtúis é agus ansan tá aistriúchán déanta agam air. Agus fuaireas an dán seo ar an plaosc-leabhar i La Rochelle na Fraince agus chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm. Beannacht an teideal atá air. On the day when the weight deadens on your shoulders and you stumble, may the clay dance to balance you.

to mind your life. Anois an t-aistriúchán Béarla a dhein, nó Gaelainn a dheineas air, an dán céanna, Beannacht ar an lá go luíonn an ainnise go trom ar do ghuailne, agus baintear barrathuisle asat go rinc an chré chun do choiscéim a shlánú. Agus nuair a stánáltar do shúile taobh thiar den bhfinneog ghruama agus faigheann púca na cailliúna greim ort, go dtaga flúirse dathanna, dúghorm, dearg, glas, agus goirmeacht na sáile chun móinéar aoibhnis a dhúiseacht ionat. Nuair a thréigeann an croiceann i naomhóg an mhachnaimh agus dubhaíonn paiste an aigéin thíos fút, go dtaga cosán de ré bhuí trasna na mara chun tú thabhairt slán abhaile. Go raibh agat flúirse na talún, go raibh agat gile an tsolais, go raibh agat gluaiseacht na farraige, go raibh agat cosaint do shinsear. Go seola gaoth bhog na focail ghrámhara seo i do thimpeall mar chlóca cuideachta ag slánú do shaoil. Agus i La Rochelle na Fraince a dheineas an t-aistriúchán san ar Lá Fhéile